Сэлам гуапэ фыдох. Пщӏэну щхьэпэщ зыфӏэтща нэтыным и къыдэкӏыгъуэм фыкъыдогъэблагъэ. Нобэ дэ дытепсэлъыхьынущ иужьрей илъэсхэм цӏыхухэр нэхъыбэу зыгъэпӏейтей аллергие жыхуаӏэ узыфэр къызыхэкӏым, абы зэрызыщыхъумапхъэм. Статистикэ къахьхэмкӏэ, дуней псом тет цӏыхухэм щыщу процент ищӏрэ тхум щӏигъум япкърытщ а узыр. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, аллергие къызэуалӏэхэм я бжыгъэр махуэ къэс нэхъыбэ мэхъу. Цӏыху къэс ар къызэреузри, ар къызыхэкӏри зэщхьэщокӏ. Нэхъыбэу аллергиер къыхэкӏыу къалъытэр сабэм, къэкӏыгъэхэм къыпих гъэгъахэм. Ахэр щыгъагъэ зэманым деж сымаджэхэри нэхъыбэ мэхъу. Къэкӏыгъэхэм гъэгъэн щӏадзащ, сыт хуэдэ узыфэхэр къыхэкӏрэ?
Августыр зэрыщӏидзэрэ ди сымаджэхэри нэхъыбэ хъуащ, амброзие жыхуаӏэм и пыльцар нэхъыбэ щыхъуащ. Абы узыфэ куэд къыхокӏ. Япэрауэ, сымаджэхэм я нэпс къызыпыжыхьу, я нэр шхэуэ, къепсу, я пэр къыпыжу, пэкӏэ мыбэуэфу мэхъухьэ. Зиубгъуа нэужькӏэ я тхьэмбылхьэм тотӏысхьэри, псчэуэ, жьи яхуэмыгъуэту, ӏейуэ бэлыхьу гузэвэгъуэ телъщ ди сымаджэхэм. Илъэс къэс Сымаджэхэри нэхъыбэ мэхъу, я узыфэхэри нэхъ хьэлъэу къехьэлъэкӏыу йокӏуэкӏхьэ. Сыт хуэдэ къэкӏыгъэхэра цӏыхум емызэгъыу аллергие жыхуэтӏэр къезытыр? Иджыпсту хуэдэ полынь, лебеда, амброзие, нтӏанэ циклахенэ жыхуаӏэ мис а удзхьэр иджыпсту мэгъагъэ.
Ахэм зыкъызэригъащӏэр зэщхьу щытщ. Зэщхьу щытщ, нтӏэ, я зэщхьу зыкъригъащӏэхьэ. Ауэ нэхъыбэу щыгъагъэр амброзиещ дыдей.
Амброзием и гъэгъэныр зэмызэгъхэм дауэ зыкъригъащӏэрэ? Япэрауэ, участковэ поликлиникэхэм йокӏуалӏэхьэ, щӏыӏэ яхыхьа я гугъэу. Ауэдэ сымаджэхэри ди куэдщ. Антибиотик ефэнти, противовоспалительнэ, противовируснэ курсхьэ проходить ящӏэри, нтӏанэ зыри щымыхъум дей, аллергие зэрыщыӏэр ягу къокӏри, дыдей къагъакӏуэхьэ. Сымаджэ илъэс къэс зы зэманым а проявлениехьэр зиӏэхэм ящӏэ я аллергиер къызэрыхъеяхьэр. Япэрауэ, дыдей къэкӏуэн хуейщ, я узыфэр къыджаӏэн хуейщ. Дэ лабораторнэ метод диагностики шхуаӏэр мис иджыпсту внедрять тщӏауэ, хъарзыну аппаратурэ фӏы дыдэхьи щыӏэу, лъыкӏэ къыдохутэф аллергие и лъым зэрыхэтыр. Бжьыхьэм дэ езыбы лабораториер хэмыту мы ди поликлиникэм процедурнэ кабинетым пробэхэр догъув. Ау щыгъагъэм де ауэдэ пробэ бгъув хъунуӏымэ. Сымаджэ хъуауэ пыхусыху къеуз я гугъуу, антибиотик жыхуаӏэм хуэдэ зрахьэлӏэмэ, аллергием нэхъ ӏейу зэран хуохъу. Нэхъ ӏейу зэран мэхъу, иммунитетыр нэхъ егъэтӏыс, сопротивляемостыр нэхъ мащӏэ мэхъу.
Узытепсэлъыхьа къэкӏыгъэхэм я гъэгъэныр зэмызэгъхэм дауэ феӏэзэрэ?
Сымаджэхэм допсалъэ. Яхузэфӏэкӏыу щытмэ, мы щыгъагъэ зэманым я отпускыр хуагъазэу, я каникулхэр хуагъазэу нэгъуэщӏ щӏыпӏэкӏэ нэхъ икӏымэ нэхъыфӏыӏуэщ. Бгым дэкӏуеймэ, сэ сщӏэрэ, нтӏанэ псы ӏуфэ кӏуэхьэмэ, ар яхузэфӏэкӏыу щытым. Ар яхузэфӏэмыкӏыу мы здэщыпсэум къыщынэн хуей хъууэ щытмэ, ӏэмал имыӏэу а зэманым зыхуагъэхьэзырын хуейщ. Щызыхуэдгъэхьэзырыр иджыри зыри гъэгъэн щыщӏамыдзара щӏымахуэм, гъатхэм ди сымаджэхьэр худогъэхьэзыр мы август къэхъуным. Ари, ари благъэкӏэ. Благъэкӏамэ, нтӏанэ дей къокӏуэри абы зрахьэлӏэну хущхъуэгъуэхьэр Яхудотх, нэхъыфӏ хъун щхьэкӏэ. Нтӏанэ жысӏэну сыхуейрат. Занщӏэу аптекэм жэуэ аллергие хущхъуэ къыдэфт жаӏэу абы къратхьэр сытым дей сэбэп яхуэхъукъымэ. Хущхъуэ аллергием ейхьэри зэщхьэщедз. Зы хущхъуэгъуэр зым ейщ, зыр адрейм ейщ. Мис ахуэдэу дыдей занщӏэу къэмыкӏуэурэ аптекэм къыщащэхуурэ Я узыр нэхъ зеубгъури, нтӏа нэхъ хьэлъу дыдей къокӏуэхьэ. Щӏэныгъэлӏхэм къызэралъытэмкӏэ, къэкӏыгъэхэм къыхэкӏ аллергием чэзу иӏэщ. Ар теухуащ ахэр щыгъагъэ зэманым, апхуэдэ къэкӏыгъэхэр гупищу яугуэш. Ахэр жыгхэр, яшх къэкӏыгъэхэр, удзыжьхэр. Жыгхэм щыщу, Гъэгъам къыпих пыльцам аллергие къыхэкӏыу къалъытэ пхъэхуейм, блапцӏэм, екӏэпцӏэм, жыгейм, щихум, нэгъуэщӏхэми. Яшх къэкӏыгъэ аллергие къызыхэкӏхэм хабжэ хьэпцӏийр, гуэдзыр, зэнтхъыр, хьэр, набдзэтехур, къудасыр, шыдудзыр, нэгъуэщӏхэри. Удзыжьхэм щыщу аллергие къыхокӏ бапхъэм, губгъуэ жыхапхъэм, къуэныжь удзым. А къэкӏыгъэхэр зэмызэгъхэм пыхусыху хъуа я гугъэурэ нэсу я узыншагъэм гулъытэ хуамыщӏмэ, и чэзум замыгъэхъужмэ, узыр нэхъ хэтӏэсэнкӏэ, зы узыр нэхъыбэ хъункӏэ шынагъуэщ.
Сыхуейт сымаджэхэм къагурыӏуэну. Пыльцам ӏейуэ мис ауэду осложнение ӏей бронхиальная астмэ жыхуиӏэм хуэду Жьы пиубыдэу мыбэуэфу щыхъухьэм дей нтӏанэ нэхъ гугъущ ар бгъэхъужыну. Ар бронхиальная астмэ жыхуэпӏэм хуэкӏуэн ипэ дапхуэдизрэ къеузрэ? Сымаджэхьэр зэщхьӏымэ, хэт занщӏэу къеубыд ар жьы пиубыдэу, хэт илъэс зытӏущ сымаджа нэужькӏэ имыгъэхъужу щытымэ, ар нэхъ зиубгъуа хъуурэ астмэ хуэкӏуращ. Иджырей наукэм, техникэм игъуэта зыужьыныгъэхэр дауэ къэвгъэсэбэпрэ а узыфэхэм феӏэзэн папщӏэ? Ди аллергоцентр зыщхьэщедз поликлиникэ диӏэщ. Мис мыуэдэу амбулаторнэу сымаджэхэм деплъым. Нэхъ хьэлъэхьэр отделение стационарное диӏэщ, астмэ нэхъ къызеузхьэр, нтӏанэ сэ сщӏэрэ. Поликлинический условиекӏэ нэхъыфӏ мыхъухэр стационарым щӏыдогъэгъуалъхьэ. Абы нэмыщӏ реабилитационный центр жари Приэльбрусьем дыщиӏэщ. Абы смаджэхэр догъакӏуэ. Галокамерэ жеӏэри, галокамерэ процедурэхэр принимать ящӏ, нтӏанэ езы эффект высокогорья жаӏэри мис ауэдэ щыӏэщи, мис абы нэхъ щозэгъ ди смаджэхэм. Делэжьыну, дгъэхъужыну дуней псом къыщекӏуэкӏ ӏэмалхэр дэри тхузэфӏокӏ. Пробэ догъув. Пробэ дгъува нэужькӏэ деӏэзэну аллерген специфическая иммунотерапия жыхуаӏэр дуней псом къыщекӏуэкӏыр дыдей сымаджэхэм идохьэлӏэ. Аллерген специфическая иммунотерапия жыхуаӏэр щыщӏэддзэр инджыри амброзиер мыгъагъэу щӏымахуэм, сымаджэхэр тхьэмахуэм тӏэу къакӏуэрэ, мис а аллерген я узыфэр къызыхэкӏыр хэтӏурэ, мис ауэдэу курс лечениехьэр идогъэкӏуэкӏ, гъэгъэныр къыщысам дей нэхъ тыншу переносить ящӏыну. Псалъэм папщӏэ, Щӏымахуэм, гъатхэм къакӏуэу фемыӏэзэфамэ, гъэмахуэм а къэкӏыгъэхэр гъэгъэн щӏадзамэ, сыт абыхэм яхуэфщӏэфыр? Хуэтщӏэфыр хущхъуэ зрахьэлӏэнухьэр жыдоӏэ. Я дуней тетыкӏэм дытопсэлъыхь щыгъагъэ хадэхэм ихьэ хъунуӏымэ, псы ӏуфэ амброзие къыщыкӏэм де кӏуэ хъунуӏымэ, сэ сщӏэрэ. Нтӏанэ, пыльцар хьэуам щыхэт пщэдджыжь нэмэзым щӏыбым къыщӏэмыкӏымэ нэхъыфӏщ. Ар ауэдэу мыхъуу щытымэ, маскэ языӏулъу къыщӏэкӏын хуейщ. Нтӏанэ фильтр жаӏэри пэм дей иралъхьу, мис ауэдэ приспособленияхьи щыӏэщ, мис ахьэри, иджыпсту къежьауэ, мис ахьэри сымаджэхэм яжыдоӏэ. Абы нэмыщӏ шхыгъэми куэд иӏыгъщ. Амброзие щыгъагъэм де хъарбыз, хъэуан, помидор семышкӏэ нартыху яшх хъунуӏымэ, абыхэм я къэхъугъуэр зытохуэри, абы и пыльцар абы трихьурэ, мис а шхыныр яшх хъунуӏымэ. Нтӏанэ абы къыщнэмыщӏа мыдрей хущхъуэ ярахьэлӏэнухьэр жыдоӏэ. Псалъэм папщӏэ, нэхъ хьэлъэ мэхъу мы къэкӏыгъэхэр емызэгъыу. Апхуэдэу мы сымаджэщым къыщывгъэгъуэлъ къэхъурэ? Къохъу, къохъу.
Куэдрэ къохъу, жьыр пиубыдауэ, мыбэуэфу, я бгъэр фийуэ, нэхъ хьэлъэ ӏейхэр статус ихуауэ, мис ауэди, скорэм къыщытхуишэ куэд ӏей къохъуэ. Блок интенсивной терапием догъэгъуэлъри, махуэ зытӏущкӏэ тӏэкӏу нэхъыфӏыӏуэ хъум блокым щӏэлъщи, атчӏэ отделением переводить ящӏыжри атчӏэ щагъэхъуж.
Иужьрей илъэсхэм сымаджэхэм я бжыгъэр хэхъуэу нэхъ гу лъыфта, хьэмэрэ нэхъ мащӏэ хъурэ? Хохъуэ, сабийхьэри нэхъыбэ сымаджэ мэхъу, нэхъ хьэлъэ куэди э, къытхуокӏуэхьэ. Ар сыт къызыхэкӏыу къэплъытэр? Амброзием елэжьын хуейщ, ар къэмыкӏын щхьэкӏэ, сэ сщӏэрэ, э, Аращ, здыщыпсэум амброзиехэр гъэкӏуэдын хуейуэращ. Нэхъыбэ щӏэхъум и щхьэусыгъуэр япэм апхуэдэу цӏыхум аллергие ямыӏамэ иджыпсту зызыхъуэжауэ сыт къэплъытэр? Амброзиер нэхъыбэу къыщыкӏ къыпщыхъурэ ди щӏыпӏэхэм?
Нэхъыбэу къыщокӏ икӏи езы сымаджэхэри тӏэкӏу нэхъ ослабленнэ хъуащ. Ар пэжу Шхэхьэӏым, яшхым еплъӏымэ, зыкӏэлъыплъыжыфӏым дахэу. Тӏанэ нэхъыбэу къэтхутэф хъуащ. Япэм ар яӏэу ямыщӏу цӏыху куэди псэу щытащ, нджы нэхъ нэхъыфӏу лабораториети, анализти жытӏэурэ, нэхъ мис а къэхутыгъуэри нэхъыфӏ хъуащ.
Аллергия жыхуэтӏэр цӏыхум къеузу къыдалъхурэ хьэмэрэ зэманкӏэ кърыхьэузурэ? Зи адэ зи анэ сымаджэхэм сымаджэ хъуну я сабийхэр нэхъ процент нэхъыбэ мэхъу. Ауэ абы емылъытауи ар къыдалъхуӏым а аллергиер, и дунейм тетыкӏэм елъытаурэ мис ауэдурэ мэхъу.
Сабий цӏыкӏухэм нэхъыбэу къеуз щӏэхъуам сыт и щхьэусыгъуэр? Япэм детское питание жаӏэу понятие ауэдэ щыӏащ. Нджи ямышхыпхъэ куэд ӏей яшх сабийхэм. Илъэсищ хъуху ямышхын куэд ӏей яшх. Ар ядэ-янэм зэрагъашхэм елъытащ, я иммунитетыр нэхъ слабэ хъуащ, сэ сщӏэрэ, нтӏанэ. Химие куэдыӏуэ зыхэлъ шхыни яшх ямышхыпхъэу. Ӏуащхьэмахуэ лъапэ реабилитационнэ центр фыщиӏэу жыпӏащ Сымаджэхэр дауэ къэфхутэрэ? Абы дгъакӏуэ сымаджэхэр дыдей учетым щытыращ. Дыдей къокӏуэри, дэ обследовать дощӏри, рекомендовать худощӏхьэ, мис мыуэдэ диӏэщи, мис мыуэдэ зэманым фэ мыбы фикӏыу а Ӏущхьэмахуэм фыкӏуэмэ нэхъыфӏщи, фыдгъэкӏуэнщ, жыдоӏэри, Путевкэ сыт яӏэу тхьэмахуитӏкӏэ щыӏэфыну макӏуэхьэ. Абы сыт хуэдэ ӏэмалхэр къыщагъэсэбэпрэ, дауэ сэбэп къыхуэхъурэ? Я шхыными кӏэлъоплъ. Амброзие щыгъагъэӏым абы. Мис ар нэхъ пэж дыдэ хъунщ. Нтӏэ, жьыри нэхъ къабзэщ, нтӏанэ галокамерэ жаӏэри соляной шахтэ хуэдэу, мис абы и процедурэхьэр къолэжьхьэ, мис ари сэбэп мэхъу. Аллергие зиӏэ сымаджэхэм Сыт хуэдэ чэнджэщкӏэ захуэбгъэзэнт, дауэ зыхуэсакъыжыпхъэ? Я шхым теухуауэ, я дуней тетыкӏэм теухуауэ зыгуэр къеузу щӏидзу щытымэ, аптекэм жэуэ хущхъуэ къимыщэхуу дохутырым зэрыкӏуэн хуейр ягурызгъэӏуэну япэрауэ сыхуейт. Дохутырым къыжраӏэхэр ягъэзэщӏэну ӏейуэ селъэӏунут.
Зэрыжаӏэщи, узыр къэкӏуэгъафӏэ щхьэкӏэ кӏуэжыгъуейщ. Атӏэ, сымаджэ умыхъун щхьэкӏэ, узыхуэсакъыжмэ, зэрынэхъыфӏри нэрылъагъущ. Узыфэм я нэхъыбэм уапэлъэщынущ, абы узэрыхуэсакъын хуей ӏэмалхэр пщӏэмэ. Икӏи, мы ди нэтынхэм зыкъревгъэхьэлӏэмэ, фыкӏэлъыплъмэ, ди дохутырхэм абыхэм щыгъуазэ фыщыхуащӏынущ. Нобэкӏэ ди нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ, сэлам фыдохыж, фызыхуэсакъыж, узыншэу фыщыт.